ndewonu igbo ndị ọma m ji eme ọnụ gerenụ akụkọ nke taa bụ mọnde abalị iri na atọ nke ọnwa iri afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ahịa orie dịka o si gbaa n'akwụkwọ dị iche iche abụ m okechukwu anyanwụ onye isi ala bụ Bola Tinubu enyela mmadụ otu narị iri asaa na ise 175 people bụ ndị a tụrụ mkpọrọ n'ihi otu arụ ha kpara ma ọ bụ nke ọzọ mgbaghara nke onye isi ala nke a kpọrọ n'asụsụ bekee presidential pardon and clemency ọ bụ na Daily Trust ka anyị hụrụ akụkọ nke a na Sahara Reporters anyị hụrụ na ndị agha dị n'isi obodo Naijiria bụ Abuja adọọla ndị obodo Tungamaje dị n'Abuja aka na ntị ka ha si na ala ọkpụ ha kwapụ dịka ha na-eme agba nke abụọ nke ịkụrisi obodo ahụ ha kwuru na ha ga-emesiriri onye ọbụla nke jụrụ ịnya ha ntị n'iwu ọkụ a ike gọọmenti steeti kebbi agọnahụla asịrị ahụ na-efegharị ebe niile na ndị ojiegbe bandit wakporo obodo makuku dị na kansụl sakaba na steeti ahụ ma gbuo ọtụtụ mmadụ o kwuru na akụkọ a bụ asị ọcha ọ bụ na punch ka anyị hụrụ akụkọ nke a na akwụkwọ the nations anyị nụrụ na Reverend Uma Ukpai onye nzisa ozi ọma a maara nke ọma na Naịjirịa anwụọla ka ọ gbara iri afọ asatọ otu ọrụ nchekwa Hisbah nke steeti Kano anwụchiela otu nwoke na nwaanyị na-agba akwụkwọ na steeti ahụ na ndị ọbịa ha mmadụ atọ maka ime emume agbamakwụkwọ nke iwu na-akwadoghị ọ bụ na Sahara Reporters ka akụkọ nke a gbara anyị nụkwara na Vanguard na gọọmenti etiti ekwuola na otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ASUU na mkpirisi bekee enweghị ihe ọbụla kwesịrị ime ha ka ha mee mfanye aka n'ụkwụ n'ihi na ha emezucharala ha ihe niile ha chọrọ ka e meere ha na Daily Trust anyị nụrụ na otu onye agha Naịjirịa aha ya bụ Akinleye Femi ewerela egbe gbajasa nwunye ya ma gbagbuokwu onwe ya nke a na-eme n'ụlọ ọrụ ndị agha Wawa Cantonment dị na steeti Niger na Sahara Reporters anyị nụrụ na otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum na Naịjirịa nke a kpọrọ ASUU na mkpirisi bekee amalitela mfanye aka n'ụkwụ dịka gọọmenti etiti na-emejupụtaghị nkwekọrịta ha gọvanọ nke steeti Enugu na ndị ya na ha so achị esila n'otu ndọrọ ndọrọ PDP gbapụ gbaga na APC ọ bụ na The Nation ka anyị nụrụ akụkọ nke a. na Sahara Reporters anyị nụrụ na otu pati adc akatọọla mgbaghara presidential prerogative of mercy nke onye isi ala bola tinubu nyere ụfọdụ ndị a tụrụ mkpọrọ n'ihi ibu ọgwụ ike igbu mmadụ na ndị omekome ndị ọzọ ha kwuru na ihe a o mere bụ ihe mmevọ na ihe ihere nyere naịjirịa Igbo ndị ọma m hụrụ n'anya otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'akụkọ nke taa bụ mọnde abalị iri na atọ nke ọnwa iri afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ahịa orie aha m bụ okechukwu anyanwụ ka chukwu chekwa anyị niile n'abalị a ka chi bọọ nụ